live ya lero si yochedwa komanso live ya lero ndiyongounikirana mwa ulemu kunjaku nkuopinyulana kunjaku nkuotapana ndipo anthu safuna umapeza kena kalikonse kotanga mutapiri munthu amene ndalama zako siziri up to date ndi amene umaoneka ngati olakwa komabe poti tatani kale tingotanukabe exactly so padzanadzana lomweli apa nkhani yomwe atibweretsa pano i- tiyambe pamene idayambira dzanadzana lomweli kunali nkhani nkhani kunali interview ife mudziwa mwa masiku onse tinakhala kunachitika interview yokuti mnyamata amafotokoza mbali yake koma nayenso nkhani yake kuti iyambe it must be two years ago where this whole situation eh, started anafotokoza mbali yake nkhani ijaso tinayikamba pa live munthu uja ananena mbali yake of what happened anthu enaso I'm su- I'm sure amene ali involved wo nawonso anali ndi side yawo koma iye ananena chabe ananena side yake Mhm. you know what followed wopangitsa interview yo anamuuza apepese apepese popanga interview yo afufuteso chanchani and what not koma nkhani yomwe anabwerera mnyamatayo kuzadandaula amanena kunena kuti eh, anakhazikitsidwa ku prison osamvedwa mbali yake and also kuti munthu odandaula anali mayi makhumucha iwo sanapanga attend hearing and what not that's what he came to say which ineyo in fairness munthu is allowed a voice and mu situation ili yokuti ayankhule koma zinaoneka ngati kuti side ya agogo ndi yomwe ili yofunikira kwambiri and ife tinayankhula mbali yathu nkuchoka pamene paja so a day after ife titayankhula nkhani ija isabelo solomon akuti Alisa i hope mwandiona isabelo ndakuona ine ndipo ndakulandira a day after ife titapanga comment za interview mmene ija zopepesedwa zitayenda kale uko ma statement atatuluka kunapezeka kuti kuli ka video kokuti nanenso kangondipeza pa timeline za Kandaku kudzula kudzukudzu pamene paja so in a, it's not like i agree with everything zomwe zinayankhulidwa mmene momwemo ndipo anthu amene munalipo tsiku limenelolo ine ndinalemba ndithu kuti ukanapola that's another way of saying kuti don't go overboard eh? koma ine i got what he was saying in essence eh? anyway si lero kwacha nkhani yangoyamba ngati mafunde amkatikati yangwamba ngati mafunde ayayi e, khangata mu m- e, mayi a Zaka awatapa because mudziwa chani, ine sindimadziwa zokuti Zaka ati ali ku ali ku Joweni do you know kuti Zaka akamapanga Nyachirwa aga kuti I love you ali apa ndaku ndigone bwinotu. Ndasangala ukuona. Ine Zaka akamayankhula za utuchi kupala matabwa. Honest to God, I thought kuti ali ku Malawi. Zokuti ali ku Joni ndamva pompa. Ndi anthu abwera which ineyo I- sindikudziwa kuti zinthuzi maumboni ake akwinako zachitikira kuti ndungoyankhula by what has been going on so kadandaula za video ya Zaka nde akuti koma Zaka akanika kunta kumpeza nde mmalo mwake atapita kukatapa amayi aja Ine a a. Umafiya uja. Inu mukumbukira tikamaonera mafilimu za umafiya eh? za uchigawenga iwe ngati unali involved ndi ndalama za anthu ena ake abwera kudzakulonjera debi debi ulipo anthu abwera kudzakulonjera uone kuti aa ndalama zija debi waziyendetsa bwanji debi osampeza amatenga ana ako amatenga akazi ako amatenga mayi ako akuti iwe udzaombole because iwe ngati wathawa akatenga makolo ako i- i- ukhuzumuka ubwera nzomwe amachita nthawi ya Kamuzu mulamuliro umene uja ne, eh, Molina akuti network ikuthawa ikuvuta I- inenso ndaona kuti ndumapanga ngati maphoza i don't know why nthawi ya Kamuzu agogo athu a Kamuzu ku Malawi konkujatu ngati inuyo muli ana please funsani makolo anu mwafunse nthawi ya Kamuzu ukasokoneza ndalama ka za mabuku ka zinayi ndalamanso za chani zija iwe nde kulibe kunyumba amatenga ana ako kwa- I'm telling you kuwapitisa akuti ati iweyo udzidzayankha mbuyo mwake kuti zakhala bwanji komanso anthu ena akakakuuza kunena kuti akuti amakufuna kunyumba sanakupeze nde tinthumbwana tako atenga atenga ndi akazi ako omwe basitu nde kuti iweyo basitu u- ukhuzumuka koma unabisala nkumapita koma izizi sizichitochito za malamulo za up to date zolongosoka uku kunkukhala kwa mamafiya amati even anthu akamajoyina kaujeni, mmati chani kakateo amasainitsidwa zonse anene abale awo munamvapo munthu akunena kuti ndikufuna kusiya izizi iwo amamuuza kuti ukasiya tikaphera makolo ako tika basi ujama nkuti chabwino ingondituma nsoni chomwe ine chikundipasa phwete kuti so pa malamulo a dziko how, how is this even okay kuti munthu amene mukufuna ali kwina inu nkutuma kuti akatenge mayi yake komanso munthu ngati inuyo mukunena kuti ayi walakwira mzimayi inuyo nanunso ndinu mzi- Eh, I'm just saying. Nde oppression iyo mwamva nde oppression iyo amalawi we don't understand zochitika zina kuti kodi what is all this inuyo on a normal day eh? inuyo on a normal day apolisi sangagwire m'bale wanu wa inuyo ndikunena kuti iweyo m'bale wako anapanga chakuti nde poti sitinampeze tikutapa iweyo kuti komwe aliko akhuzumuke apepese koma chifukwa cha munthu wa ndalama you see this is the junction where anthu you lose me ndi ma stories ngati awa hmm? eh, ine this is where you lose me olo munthu utakhala kuti how and you want to throw your power your weight around ine ndimangoona ngati kuti basi ndimazitenga kuti anthu mukukokomeza kwinako eh? I- I- there's no need munthu pa malamulo you are answerable for za iweyo zomwe wachita iweyo osati mukatenge mudzi wonse wa munthu zija ndakuwuzani ngati anthu amakamba zokuti ulamuliro wa mcp nthawi imeneja unali wankhaza amakamba nkhani zake ngati izi zimene zizi zomangokatapa nyumba yonse akuti bambo anu adyetsa ndalama ya chakuti chakuti chakuti anthu akuziwa zomwe ndune eh, and you know what this is why munthu mmodzi akakhala wazikundikira chuma then akakapanda kuyenda mtunda wonse nkungokumana ndi anthu onse amphawi chimachitika ndi chimene chichi anthu tonse titha kulakwiridwa mdzikomo muli zambiri zomwe zachitika zomwe anthu aba ndalama kaya ndi za nif kaya ndi kuhonga majaji kuti asokoneze zisankho zokuti it affects anthu ma decisions awo amene anapanga mu ufulu wawo kaya nkutani kwachitika zinthu zambiri zomwe chimodzimodzi dziko lonse laima akuti "Ayi, ngati munthu simunampeze mukagwire ndithu makolo ake make mundiwa akuti iwenso awatenga mayi ako akawatenga if that's what you want akawatenga but that is not gonna bring any action to me in a I can't, you can't take something you can't force something out of me you can't akawatenga but i- that will have nothing to do with me it means iwowo akalongosola loya wawo kuti awalongosolere kuti awamangira chifukwa chachani that will be the difference koma it doesn't mean kuti nde kuti ine i will run up and down no if you have an issue with me come and face me eyetu kumeneko nde oppression yo because you want to force somebody to do something achite chomwe akuyenera kuchita ine ndimati ndiyambire nkhani yanga pamenepopo now kodi ndi network yanga

exactly malume akunena kuti lamulo lokuti wina akatala- akalakwa wina akatoledwe linatholedwa that's why ndauza anthu kuti zinthu zimenezi zinkachitika nthawi ya kamuzu you understand ehe so ine I know about this but in this era sizili part of malamulo nde anthu amene mukumati mukamabwera pa makomenti oh iwe alisi ndekuti umasangala kuti mzimayi anyozeke inu if you were really o- following my page there was even a time yomwe ine ndinakomenta kuti iyayi musamakhalire kunena azimayi kuti iyayi e mzimayi wa ana atatu abambo osiyana because kulinso azibambo amene ali ndi ana koma mayi aota

eyetu inu nomwe mumampanga follow zaka then mukunyamuka pamene popo mukuti iyayi iye uja amaonjeza Mwa- mumalekanji kumpanga unfollow kusakhale munthu omupanga uje omumvetsera inu nomwe mmati zaka umangonena chilungamo and then inu nomwe panopo chinthu chavuta mukuti iyayi zaka amaonjeza e chachani You are also two-faced. Honestly speaking, you're two-faced. Akuteya ndi network yako. Ndipo ndalumikiza network ya nomo ya Madijan mobile network. Paliso broadband. So ndayesa maybe poti tukamba nkhani za makhumucha ndiye kuti akujama network. What else can I say? Hmm? What else can I say?

ndangokhala nda tine pano because i don't know what to do if i should disconnect this um, uh, live or uh, mwina ambuya alowerera because nandeso i don't know

do you want me to unlog ndipange cut live iyi then ndikupangireni pre-record ndikupositireni poti ndikujamajama ndiyankhuleni Mm, Fatuma's akuti maybe come out and come back guys mwamva lusi akuti amakumvetsa atengaso network yanga